Bolonkɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta, den t'a yɛrɛ lamɔ, jamana t'a yɛrɛ jɔ, wa jɔbaga fosi tɛ Mali la malidenw kɔ. N balimaw, aw bɛɛ lajɛlen bisimila faso ko dɔn kɛnɛ kan. Nin ye aw balimamuso Fatumata ye. N b'a fɛ ka hakɛto ɲini k'aw fɛ parce que n ye video n ka video laban min ni n y'a kɛ, ale video in na n kumana colonisation kan ani les différents types de colonisation. N ka video filanan kun don sur la colonisation. mais video in na n b'a kɛ don min na a y'a sɔrɔ n tun man kɛnɛ n ye n forcer k'a kɛ donc après n y'a réviser n y'a ye k'a fɔ n panna information dɔw kunna parce que vraiment a don n tun sɛgɛnnen don farigan tun bɛ n na kosɛbɛ yɛrɛ mais je voulais coûte que coûte que video nin kɛ mais komi n panna information dɔw kan donc nin ye video ni forme révisée ye k'o bɔ k'o d'aw ma c'est la même information Et mais euh, n b'a fɛ ka n ye yɔrɔ minnu ni n panna olu kunna n b'a fɛ k'olu fara a kan bon an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sisan nɔ an caman b'an yɛrɛ ɲininka comment se fait-il que colonisation halisa an ma bɔ a kujuru kɔnɔna la colonisation ne b'a fɔ a ma jɔnya toujours colonisation esclavage ne fɛ a bɛɛ ye kelen tɔgɔ ni kɛcogo dɔrɔn de b'u bɔ ɲɔgɔn n'o tɛ a bɛɛ ye kelen donc mun de b'a kɛ halisa an bɛ don min na i ko bi anw farafin farafinna kɔnɔna la ani farafinna kɔ kan bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ on est toujours colonisé an y'a fɔ ko indépendance tara n'o y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ye nka halisa jɔnya juru nin b'an kan na donc an bɛ se k'a dɔn cogo di ani an bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo di mun de la hali bi nin jɔnya juru ninnu bɛ wa cogo di u bɛ yen halisa an b'a fɔ ko yɛrɛmahɔrɔnya talen don mais an bɛ an bɛ jɔnya juru kɔnɔ mun de la ani cogo jumɛn na an bɛ se k'a dɔn Pour que k'o dɔn f'an k'a dɔn les différents types de pouvoir colonial eh, jɔnya juru fanga suguya minnu fanga cogo suguya minnu bɛ yen n t'a dɔn n bɛna nin fɔ bamanankan na cogoya min na donc olu ka se k'olu ɲɛfɔ donc il y a trois types au lieu de deux types de colonisation ne ye information minnu kalan il y a trois types au lieu de deux types eh, donc jɔnya juru a fangalama minnu bɛ yen nɔ suguya saba don donc a, a forme fɔlɔ

base militaire n'u ka armée ye ka na jamana dɔ occuper diyagoya la ka bin aw kan ka aw mara bon après i bɛ tila k'a ye fana tuguni hali ni aw y'aw ka yɛrɛmahɔrɔnya ta u ka base bɛ aw fɛ yen nɔ n'o y'u ka base militaire ye c'est comme mɔgɔ minnu nana ka na jɔnya juru don aw kan na i bɛ taa sɔrɔ halisa u ka kɛlɛkɛcɛw bɛ aw ka dugukolo kɔ kan c'est comme n'i ye Afrique de l'Ouest ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire Sénégal eh, i t'a sɔrɔ français armée française bɛ yen nɔ bon a tun tɛ Mali de la kɔsa in na u nana Mali la mais a bɛ fɔ o ma ko pouvoir colonial dur o y'a forme dure ye bon Etats-Unis fana bɛ ten tɔ u fana bɛ to n'u ka cɛdenw n'u ka armée ye yɔrɔw la les anglais la même chose u bɛ taga n'u ka armée n'u ka cɛdenw ye yɔrɔ la non seulement u b'aw mara mais u bɛ tila tuguni n'u ka à travers leur armée mais u bɛ tila tuguni k'aw ka économie fana k'a nafama yɔrɔ ta i bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn de bɛ aw ka jamana kɔnɔ k'o ye wari donda sira ye o ye nafa sɔrɔ sira ye i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu b'a jama yɔrɔ bɛɛ ta n'o y'a sɔrɔ sigiyɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ de i bɛ taa sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ka se fo bi segin ni kɔw ma o bɛ nin mɔgɔ ninnu donc u b'aw contrôler n'o ye ka aw mara u ka cɛdenw ka sira fɛ n'o ye hamiw ye ha franzsɛ zan bɛ bi tan ni ka hamibe kɛ u bɛ taa ni ninnu de yɔrɔw la ka sɔrɔ ka se ka ka jɔnya bi aw kan walima hali bɔlen kɔfɛ i taa sɔrɔ ni kɛlɛbolo ninnu bɛ aw ka jamana kan walima bɛ tila ka ni kɛlɛbolo ninnu ijse tuguni walasa ka na bi aw kan a bɛ taa aw ka wari sɔrɔ da n'o ye e kɔnɔ min ye u b'o fana u kipi dɔnku la purmeye sɛ pwari kɔnsi a lareme e ale kɔnɔmi p n'o ye jɔnyajuru ye a gɛlɛnman na walima a juguman voilà donc i t'a sɔrɔ olu bɛ na ni u ka kɛlɛkɛcɛw n'u ka kɛlɛbolow y'aw ka jamana kan et puis fana u bɛ tila k'aw ka jamana nafa sɔrɔdaw u b'o bɛɛ lajɛlen minɛ donc a filanan n'an b'a fɔ o ma ko pouvoir colonial doux ou bien peut-être moyen walima léger parce que fɛn fɛn ye jɔnya ye i tɛ se k'a fɔ ko fɛn b'o la qui est doux fɛn min ka nɔgɔ ou bien ni a ka magan mais i bɛ se k'a fɔ min n'ale man jugu ka tɛmɛ dɔ in kan dɔɔni donc pouvoir colonial moyen ou bien doux par exemple o ye eh, américain u bɛɛ fana bɛ nin kɛ n'a fɔ faransi bɛ nin kɛ eh, eh, britannique bɛ nin kɛ américain fana bɛ nin kɛ nin bɛɛ ye forme de colonisation dɔ ye donc la une autre forme de colonisation o ye eh, pouvoir de colonisation o ye eh, a soft ye na doux ou bien légère walima moyenne ne b'a a wele nin tɔgɔ ninnu na parce que français la traduction ka gɛlɛn dɔɔni mais en anglais c'est un seul mot soft donc euh, ale ta o ye la culture n'i y'a ye an ka jamanaw kɔnɔ bi ka daminɛ mali côte d'ivoire sénégal n'i ye farafinna fan o fan ta k'a lajɛ an bɛ kan wɛrɛw fɔ an bɛ français fɔ an bɛ anglais fɔ an bɛ finiw don i b'a fɔ ko anglais bɛ fini don cogo min na walima américain ou bien français an bɛ dɔn kɛ i b'a fɔ k'u bɛ dɔn kɛ cogo min na an ka boîte la tagaw la musique minnu bɛ yen nɔ an b'a lamɛn i b'a fɔ k'u bɛ a lamɛn cogo min na an bɛ baaraw kɛ fana i n'a fɔ k'u bɛ baara kɛ cogo min na donc o fana ye pouvoir colonial dɔ de force de colonisation dɔ de parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'a sera k'a ka kan a n'a ka kɛwale n'a ka miirinaw ta ka a sigi i kan a kɛra a y'a kɛ jagoya la a kɛra a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ ko i yɛrɛ kɔmasera ka hakilina ninnu ta nin bɛɛ ye jɔnya forme dɔ de ye nin bɛɛ ye colonisation forme de ye parce que i bɛ nin fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn de talen ye k'a sigi i kan mais a n'i yɛrɛ kɛcogo tɛ kelen c'est comme an ka kɛwalew la ɲɔgɔn neni ka t'i fa n'i ba wele polisi la gɔrijigɛniya o t'an ka kɛwale ye mais an bɛ nin kɛwale ninnu bɔ min n'an ye français ni anglais ni américains ka fɛn lajɛ donc u bɛ nin pouvoir colonial doux ou bien léger walima moyen u bɛ nin cogo an kan u ka seko n'u ka dɔnko sira de fɛ n'an b'a fɔ o ma culture donc culture bɛ lase an ma cogo di culture bɛ lase an ma télé la a bɛ lase an ma arajo la u ka dɔnkilidasenw fɛ filimu ani u bɛ conférence minnu kɛ ka jira an na walima u bɛ formation minnu k'an ka dugu la mais a caman na a bɛ kɛ kunnafoni di siraw de fɛ ou bien bɔlɔlɔ sanfɛla ninnu kan n'an b'o ye mɔgɔ min jamana min fɔrilen bɛ nin na kosɛbɛ o ye États-Unis ye ale y'a ka culture kɛ ka diɲɛ minɛ à travers les médias télé arajo ani filimu ni fɛn donc ninnu bɛɛ ye fɛnw ye minnu b'an hakilina yɛlɛma k'a kɛ u hakilinaw ye k'an ka an comportement yɛlɛma k'a k'u comportement ye donc n'i ye faransi lajɛ faransi fɛnɛ bɛ nin kɛ a ka filimuw b'o la a ka kan b'o la u ka savoir vivre u b'u ka diɲɛlatigɛ taabolo kɛ cogo min na u b'o la des choses comme ça donc o ye pouvoir colonial filanan ye nin bɛɛ kɛkun ye dɔrɔn walasa k'an mara k'an hakilinaw falen k'a k'u ta ye k'an to jɔnya juru kɔnɔna la dɔ kɛcogo ka jugu ni dɔ ye mais a bɛɛ ye kun kelen de ye u ka se ka aw mara ka aw don sagona da fɛ donc a sabanan sisan nɔ n'an b'a fɔ o ma ko pouvoir colonial intelligent n'o ye jɔnyajuru jɔnyajuru min bɛ kɛ ni hakilimaya ye ka sɔrɔ a ma diyagoya i kan eh, chinois de ka taabolo ye nin ye kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko pouvoir colonial eh, intelligent donc ale caractéristique ye mun ye adaptive et, et économique donc pouvoir colonial chinois ni olu bɛ mun kɛ par exemple euh, na euh, na a, a sabanan aw bɛ hakɛ to pouvoir colonial sabanan n'o ye intelligent an b'a fɔ o ma ko fanga jɔnya juru mais a ka kɛ hakilimaya ou bien hakilidiya kɔnɔna la donc chinois de ka force ye kosɛbɛ u bɛ na kɛ cogo di u bɛ na ka na ni dɛmɛ siraw ye an b'aw dɛmɛ ka pont jɔ an b'aw dɛmɛ k'a ka nin baara nin financer u b'a wari di aw ma u bɛ se ka n'o kɛra aw bɛ projetw ni fɛngɛw d'u ma mais aw t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jɔnya juru sugu de ye parce que mun na mɔgɔ min bɛ wari ta k'a d'i ma a ka ca la i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛna wa a ka ca la i tɛ se k'i ban a tigi bolo fana donc chinoisw bɛ na u b'u ka wari investi an ka fɛnw na u b'a ɲini k'an ka kan mɛn u b'a ɲini ka hali kɛ an dɔ ye u t'a ɲini k'u da don an ni jamana wɛrɛ cɛla la u t'a ɲini k'u da don an yɛrɛ cɛla la olu kɔni bɛ min kɛ u bɛ na ka n'u ka business kɛ n'an ye u b'u ka baara kɛ mais problème bɛna kɛ min ye sisan nɔ le fait que u bɛ wari di an ma an ka mɔgɔw tɛ contrôle k'u kan donc n'u tɛ contrôle kɛ u bɛ se ka entreprise jɔ u bɛ sonyali kɛ cogo min y'u diya u bɛ ka u bɛ se ka fraude fɛngɛ ninnu kɛ kɛrɛfɛ i n'a fɔ an b'a ye jamana caman kɔnɔ cogoya min na Chinois bɛ usine minnu ni fɛngɛ minnu dayɛlɛ baarakɛla minnu bɛ yen nɔ u tɛ minɛ minɛko ɲuman na minɛn minnu bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ tɔgɔ minnu k'a la ani qualité min bɛ minɛn na u tɛ kelen ye en même temps u b'u to o kɔnɔna fana u b'an ka u bɛ espionnage kɛ k'an ka information suɲɛ o caman donc olu ta ye u b'a kɛ mais u b'a kɛ fɛɛrɛ la c'est comme pouvoir colonial min don ale ta bɛ kɛ fɛɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ mana na i n'a fɔ i ka chinois ye sisan nɔ a k'a tɔgɔ kɛ ko Fatumata i m'a ye ni chinois-muso don a bɛ bazin don walima a b'an ka bamananfini don a bɛ to dun a bɛ kini dun a bɛ an ka fɛn fɛn n'an b'a kɛ a b'a bɛɛ kɛ an nɔfɛ a bɛ wariw ni fɛnw ta k'a d'an ma donc an t'a bila an kun na k'a fɔ ko ŋaniya wɛrɛ b'a la an bɛ mun kɛ an bɛ daw yɛlɛ ale ye an b'ale to yen parce que an b'a fɔ k'ale kɛra an dɔ ye i m'a ye nka nin kɔnɔna la sisan nɔ i bɛ t'a sɔrɔ u b'an ka eh, eh, dugukolow san dɔɔni dɔɔni u bɛ commencer ka an ka dannaya sɔrɔ an b'u k'an dɔ ye f'u bɛ fanga sɔrɔ i n'a fɔ n'i ye Nigéria lajɛ par exemple i bɛ t'a sɔrɔ chinois dɔw bɛ yen nɔ Nigéria sigiyɔrɔ dɔ la tellement que chinois cayara yen nɔ f'u y'u introniser k'u kɛ roiw ni fɛngɛw ye tellement que chinois cayara u y'u u kɛ i n'a fɔ dugutigiya yɛrɛ sigira u ye u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ka kabilaw dugutigiw ye u ni dugutigi tɔw bɛ sigi ka kuma donc nin bɛɛ ye cogoya dɔ ye u bɛ se ka aw mara cogoya min na mara nin bɛ kɛ cogo di parce que wari b'olu kun Donc i b'a ye fana k'a fɔ hali n'aw n'u ye business fɛn fɛn kɛ i bɛ t'a sɔrɔ kuma caman u b'u chinois ɲɔgɔnw dɔrɔn de ta et puis fana u ka matériels fɛn fɛn i b'a san olu de bolo olu de fana b'a baara kɛ donc en quelque sorte u bɛ ka wari fɛn fɛn kɛ k'i dɛmɛ n'i y'a jateminɛ o wari bɛ tila ka segin ka na olu yɛrɛ de ma tuguni a si tɛ to e fɛ yen nɔ mais olu kɔni b'i ka jamana exploiter parce que u bɛ terrainw sɔrɔ u bɛ eh, aw bɛ tila ka da wɛrɛw yɛlɛ u ye u bɛ sigi aw fɛ yen k'aw ka fɛnw dɔn donc aw bɛ bɔ min kalama t'a sɔrɔ u y'aw ka fɛnw bɛɛ u b'aw ka nafa sɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko aw bɛ se ka sɔrɔ kɛ n'o ye walasa aw ka jamana ka se k'a jɔ n'a yɛrɛ i t'a sɔrɔ o ɲɛmɔgɔya bɛ olu bolo ka sɔrɔ hali aw ma bɔ a kalama donc euh, ninnu de ye taabolow ye min bɛ euh, colonisation les différents types euh, types de pouvoir colonial minnu b'olu expliquer ninnu ye taabolo ye minnu bɛ jɔnya juru a fanga suguya minnu bɛ yen nɔ ani i bɛ se k'a dɔn cogo di halisa k'an bɛ jɔnya kɔnɔna la ou bien mun de la an bɛ se k'a fɔ halisa ko jɔnya a ma ban farafin an farafinw ma bɔ jɔnya kɔnɔ hali bi n'i ye nin fɛn saba nin ta k'a lajɛ i t'a sɔrɔ o de y'a kɛ an ma se ka bɔ a kɔnɔ hali ka d'a kan n'i ye base militaire lajɛ a kɛra faransɛw ta ye n'o ye kɛlɛbolow ye tubabuw ka faransɛw ka kɛlɛbolow b'an fɛ yen anglais ka kɛlɛbolow b'an fɛ Américains ka kɛlɛbolow b'an fɛ yen n'o y'u ka armée ye donc pouvoir fɔlɔ qui est le pouvoir euh, colonial dur donc ale ye pouvoir militaire ani économique ye donc en Afrique de l'Ouest yɛrɛ la base militaire américaine ni français hali n'u ka base militaire tɛ u ka kɛlɛkɛcɛw b'an fɛ yen donc o y'a premier étape olu bɛ yen nɔ Mali la sisan nɔ u bɛ ɲɔtɛ fo o kun tɛ a filanan n'o ye pouvoir colonial eh doux ou bien eh, moyen walima léger le mot doux je n'aime pas ça mais n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ ka ɲa ka taga mɛ o ka cogoya min na n'o ye eh, eh, eh jɔnya juru ou bien jɔnya juru eh, eh, a fanga jɔsen filanan o ye n'o ye a jɔsen filanan mais ale ye nɔgɔmani ye dɔɔni o ye min bɛ kɛ ni seko ni dɔnko ye n'an b'a fɔ o ma ko culture donc aw bɛ an bɛ telefilɛ minnu kɛ an bɛ arajo lamɛn minnu kɛ an bɛ tubabukan ni angilɛkan minnu lamɛn n'o bɛ bɔ ameriki jamanaw ni faransi jamanaw ni Angleterre la ka s'an ma olu bɛɛ bɛ an comportement yɛlɛma u b'an ka kɛwalew yɛlɛma k'a k'u ta ye n'o kɛra an bɛ fili an yɛrɛ ma ka to olu ta la en tant que an t'an yɛrɛ dɔn an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ an yɛrɛ bɔ olu ka jɔnjuru la ka d'a kan an b'olu de ka kɛwale ta k'o bila an yɛrɛ ta sanfɛ mɔgɔ o mɔgɔ dun n'i t'i yɛrɛ dɔn i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn kɛ k'i yɛrɛ bɔ o la

aw ma wa fana a bɛ tila k'aw ka nafa sɔrɔ siraw fana ka a yɛrɛ bɛn olu ma et puis u t'u da don a ka fɛn na Chinois de bɛ se ka nin kɛ kosɛbɛ u b'o kɛ cogoya jumɛn na o bɛ ka u yɛrɛ aw ka taabolo minnu bɛ olu b'a ɲini k'aw ka taabolow dɔn k'u majigin k'u bɛn aw ma u bɛ aw mago bɛ ka projet minnu financer u bɛ nafolow ta k'a di aw ma u k'aw ka projetw financer et puis ka tila ka aw dɛmɛ ni pont baara b'aw bolo walima ni maternité kow bɛ yen nɔ aw b'a fɛ ka o wariw sɔrɔ u bɛ aw dɛmɛ o la donc aw bɛ bɔ min kalama i bɛ t'a sɔrɔ aw ka jamana yɛrɛ nafamafɛn bɛɛ bɛ olu bolo dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ u m'a kɛ ni kɛlɛ ye u m'a kɛ ni wɛ u m'a kɛ ni jago ye parce que u t'u da don aw ka fosi la aw ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u t'u da don au contraire u b'a ɲini k'u yɛrɛ kɛ aw dɔ ye walasa hali i t'a dɔn k'a fɔ ko eh, eh, ko b'u kɔnɔ k'a ɲɛsin aw ma parce que mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ sigi ka dumuni k'i fɛ a y'a jamu k'i jamu ye k'a tɔgɔ k'i tɔgɔ ye k'a taamacogo k'i taamacogo ye k'a dumunikɛcogo k'i dumunikɛcogo a m'a yɛrɛ fusaya i ma fosi la jamana wɛrɛ mɔgɔ dun de don i tɛ se k'a bila i kunna k'a fɔ k'o tigi bɛ fanga nɔfɛ i sanfɛ e b'i bɛn o ma donc e bɛ hakili la tuma min na ko nin ye dɔ i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ k'a ɲini ka yɛlɛ sanfɛ donc i bɛ bɔ min kalama o y'a sɔrɔ o y'i ka eh, nafasɔrɔ siraw bɛɛ minɛ o b'a sɔrɔ fana u ye information caman sɔrɔ i kan walasa ka a to e bɛ se ka to olu ka mara kɔnɔ cogoya min na olu t'u ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na aw fɛ yen nɔ mais nafolo ta fanfɛ la ani nafasɔrɔ sira ta fanfɛ la olu bɛ o yɔrɔ bɛɛ occuper donc o bɛ to olu sago la wari ninnu ni fɛnw fɛn fɛn bɛ sɔrɔ u bɛɛ bɛ to olu ka jamana kan donc nin tun ye eh, nin eh, partie nin a réviseli ye tuguni k'a jira k'a fɔ pouvoir colonial bɛ eh, a saba de bɛ yen nɔ dur pouvoir colonial dur ale ye militaire et économique pouvoir colonial euh, soft ou bien doux walima moyen ale ye culturel ye et puis troisième n'o ye pouvoir colonial intelligent ye ale ye adaptive et économique culture dɔ fana b'a la parce que ale ye u b'u u yɛrɛ bɛn i ma et puis k'a bɛn aw taabolo ma u t'u sen don aw ka ko fosi la mais aw ka ko koɲa cogoya bɛɛ lajɛlen bɛ